Moni, ndine Jack ndiye zagwa ku Thailand akuti ku Bangkok eti ati mzimayi uyu dzina lake Sararati surname-yo muona kuti mutani nayo ine ndayilephera koma ndi imeneyo surname yake ali ndi zaka panopo 37 wapeza kuti ampanga sentence to death nkhani yake zomwe zamuchitikira iyeyo akuti anatengana ndi nzake mmodzi mwa ma best friend yake dzina lake siliponi watengana ndi siliponi uja akuti amakapanga mwambo ku nyanja ku bangkok pa nyanja inayake akuti mwambo wa chibuddhist mabuddhist ati amapanga mwambo amatenga nsomba amazibwezeretsa mu madzi kaya ndi mu mtsinje kaya ndi mu nyanja nde anatengana anthu awiriwo iye anamtenga nzakeyo siliponi ati tiye tikatani tikaponye chani nsomba munyanja nde nzake ananyamukadi limodzi kupita kumeneko nzake uja ataf- atatuluka mgalimoto nkulowa nkupita pamene pali nyanja pambali pa nyanjapo nzake uja nangogwa pansi kufa iyeyo nkupezeka kuti wamubera nzakeyo handbag, ndalama ndi chilichonse chomwe chinali choti cha ndalama chokhudza ndalama choti kaya akhoza kugulisa basi iyeyo kunyamuka kumapita kumsiya nzakeyo pompo osayimba foni ku police osatani kuthawa nde Siliponi atapezeka makolo ake anauzidwa kunena kuti Siliponi watani wapezeka wafa. Nde makolo ake anakana ananena kuti nonono sangangofa chonchoyo amati ayi mwina basi imfa nanga titani amatero ndi achipatala nde iye makolo ake ananena kuti no mumpange postmortem muyeze tidziwe kuti chamupha nchani atamuyeza anapeza kuti ayi ndithu munthu wafa ndi poison poison wake Potassium cyanide nde cyanide ndi poyizoni woyipa kwambiri komanso ndi wovuta kupeza. Amapezeka kuti anthu amafa pompopompo, satenganso nthawi. Nde anapezeka kuti anayamba kufufuza kuti kodi Siliponi wayenda bwanji kuti akafike pamenepo pamene waferapo. M'pamene no anapeza kuti yayi anali ndi salalati. Apolisi nkukamtenga salalati. kuyamba kumpanga question Salalati kumakana nde anachita check galimoto yake apolisi anapeza ma traces a cyanide poison mgalimoto mwa Salalati muja komanso apolisi anapeza umboni wa kumene anagula poison yo komanso kuti munthu anachita kubwera kuzampatsira poison yo Salalati pa njinga ya moto. Anamupezanso munthu amene anapanga deliver poison nkuzoti ya iweyo wamudyesa nzako poison chifukwa wangochoka pamenepo wasiyana naye apo chimene unamuthawira nzako atagwa pansi nchani osamuthandiza munthu wokhala nzako zosonyeza kuti unali ukudziwa kunena kuti munthuyu atani agwa afa ndipo chomwe wambera katundu wake ndi chani atamufufuza kwambiri salalati kupeza kunena kuti anali ndi ngongole zambiri ngongolezo chabe koma anali addicted to gambling nthawi zonse anali munthu wopanga gambo nde anali ndi dzingongole amafuna kubweza zindalama za gambling yake kenako anayamba kufufuza kuti chifukwa chani anamthandiza ndi ndani kunena kuti abise zinthu katundu wina anabisa ngati chikwama cha siliponi chani anapeza kuti anamuthandiza anali mamuna wake wa Salalati anali mpolisi ati chief of police nde anamugwiraso mamuna wake kuti chimene kumuthandizira munthu kubisa zinthu ndi chani anammanga nawo limodzi Kumufufuza kwambiri Salalati uja kupeza kuti iyayi, Salalatiyutu, uyuyu si munthu woyamba kupezeka kuti wafa. Kupeza kuti kuyambira 2015 azinzake amangofa choncho. 2015 nzake wina anangogwaso pasi kufa, iye uja ana anapezeka nzake uja katundu wake panalibepo, anasonyeza kuti waberedwa. Koma apolisi anali oti sanathe kuchita linki komanso samadziwa kuti Chamupha n'chani? Mpamene ayamba kufufuza kuti, ah, kodi anthu ena amene amadziwana n'Salalatiyu zikukhala bwanji? Apeza kuti anthu 15, kuyambira chaka cha 2015, anthu 15 akhala akumwalira, azinzake okhaokha. Ena onena kuti iye anatenga ngongole, amayenera kuwabwezera ngongole, mmalo mowabwezera ngongole, amangowaitana ati tikumane pakuti ngati kuti afuna kukabweza ngongole ija kenako ayambe kucheza ampasa dirinki drink ija wathiramo poison munthu agwa pasi afa iye kuthawa anthu akamaza mpeza munthu wafa ayi ayi basi imfa nanga titani mwina wangofa basi awakayika maliro nde apapa ampanga convict ampeza olakwa ampanga sentence to death pa imfa ya Siliponi koma akunena kuti amuzengabe milandu ya anthu ena 14 amene anaphedwa chifukwa choti achita linki kuti ndi iyeyo amene amawapha ndipo apeza kuti amawapha ndi cyanide yekhayekhayo azinzake okhaokha onena kuti wakongola ndalama kapena afuna kuwabera nde nkhani ikuchitika kutiko ikuchi- mpakana ampasa dzina akumutchula kuti Am Cyanide nanga s- dzina la poison iyo iyeyo wa- wapatsidwa dzina la poison iyo munthu ukapha anzako 15 chifukwa chofuna kuwabera ndalama chifukwa choti iweyo ukupanga gambling zoopsa zokhazokha kuti munthu wa mtundu wanji koma nde kuti alandira mwina akampeza olakwa milandu yonseyo alandira mwina ma death sentence 15 and eh, Nanga samakupasabe nchilango basi kaya akupha kamozi koma ma death sentence enawo akhala basi akhala mmalere koma imeneyi nde nkhani ikuchitika ku Bangkok ampasa sentence Wednesday ilili ladutsali dzulo limene linali 20 November 2024. Zikomo kwambiri.